nka bɛɛ lajɛlen bɛ kuma kelen de nɔfɛ a mɛnna ɲininkali bɛ se anw ma kabi kalo caman na waati bɛɛ eh, an balima dɔ ka ɲininkali bɛ s'an ma surtout an balakaw ka fanfɛyɔrɔ la ɲininkali in bɛɛ lajɛlen bɛ mun de nɔfɛ o de filɛ k'a fɔ a ka ca la insha allahu taala ala ka nɛma dɔ filɛ nin ye a ye nin subahanalaye mansin minnu di anw ma telefɔniw b'o la telew b'o la fɛn caman bɛ o la wa o telefɔni ninnu na nasira dɔw bɛ a la bi min ye kominikasɔn nɔgɔya min ye a to adamadenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ joona facilement adamadenw bɛ bɔ ɲɔgɔn kibaru kalama joona nka nin subahanalaye mansin ninnu ye muru da fila de ye a tiɲɛnikɛ nɔ ka bon i n'a fɔ a ɲalikɛ nɔ ka bon o tuma na ni e mɔgɔ min y'a ta ka min kɛ n'a ye a b'o de mako ɲa mɔgɔ min ka nin subahanalaye mansinw b'i bolo ɲumanya sira kan i bɛ ɲumanya kɛ fo ni e yɛrɛ sɛgɛnla cogo yɔrɔ min na i b'a ɲuman fɛnɛ kɛ wa a sira ka teli wa paseke n'i ye kelen fɔ dɔrɔn diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a mɛn wa n'i ye kelen kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ye a b'o cogo kelen de la ni mɔgɔ min ye nin subahanalaye mansin ninnu kɛ tiɲɛnikɛla ye fɛnɛ n'i ko i bɛ tiɲɛni k'a la tiɲɛni sira ka teli kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ya rabi ala kana ne ni aw kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ nin mansin ninnu kɛ tiɲɛnikɛla ye sabu nin ye nɛɛmaba de ye ka di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala kɔni y'a jira an na a ka kuranɛba in kɔnɔ a ye mun de fɔ ala subhanahu wa ta'ala a y'a jira ko thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im a ko lahara jɔ don ala subhanahu wa ta'ala bɛ na anw ɲininka a ye nɛɛma fɛn o fɛn kɛ anw ye a bɛ na an ɲininka nɛɛma in bɛɛ lajɛlen na anw y'a baara cogo jumɛn na nin ye ala ka nɛɛma dɔ de ye nin b'an bolo telefɔni min bɛ ne bolo ne bɛ ɲininka la lahara ne tun bɛ ka mun baara kɛ n'a ye yala i ye ɲuman de kɛ n'a ye wali i ye juguman de kɛ n'a ye ordinateur min bɛ n bolo n bɛ ɲininka la lahara jɔ don nin nɛɛma min tun b'i bolo i b'a manipuler cogo min ka di i ye e tun bɛ ka ɲuman kɛ n'a ye wali i bɛ ka juguman kɛ n'a ye ne tun bɛ facebook sanfɛ yala e tun bɛ ɲuman de kɛ wa wali e tun bɛ juguman de kɛ i bɛ ɲininka fɛ imo sanfɛ ɲuman de tun bɛ ka kɛ wali juguman de tun bɛ ka kɛ lahara don wa ala bɛ ne ɲininka fɛnɛ ne tun bɛ viber sanfɛ ne tun bɛ ɲuman de kɛla wali n bɛ ka juguman de kɛ lahara jɔ don ala bɛ ne ɲininka Eh, whatsapp min bɛ ne bolo ne ka telefɔni na ne tun bɛ ɲuman de kɛla n'a ye wa tari n bɛ ka juguman de kɛ n'a ye n baden silamɛw nin ɲininkali in cayala a bɛ se anw ma insha alahu taala ala de y'a latigɛ bi an bɛna dakurunya dama fɔ a la ka da kan tan ka dɔgɔ kuma caman ka ca o kama anw ma don ɲininkali in jaabi kɔnɔ fɔlɔ n baden k'a jira an na halisa nɛɛma de don nin ye nɛɛmaba de ye i bɛ balimaw lasɔrɔ joona i bɛ jɛɲɔgɔnw lasɔrɔ joona i bɛ teriw lasɔrɔ joona an bɛ se k'an ka dugu gurupu kireye an bɛ ɲɔgɔn kibaruya dɔn an bɛ se k'an ka jamana gurupu kireye an bɛ ɲɔgɔn kibaruya dɔn teriw bɛ se ka ɲɔgɔn kibaruya sɔrɔ joona n baden silamɛw wa a b'o cogo kelen fana de la sira o ye o bɛɛ lajɛlen ye sira ɲuman ye a la wa sira bɛɛ lajɛlen ka ɲuman nin subahanalahi mansin minnu b'an bolo baara ɲuman fɛn o fɛn bɛ k'a la a bɛɛ ka belebele ye kalan de ye alakira ko salalahu alehi wasalam khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama aw bɛɛ lajɛlen ka maa sɔn hɛrɛma aw bɛɛ lajɛlen ka maa ba aw bɛɛ lajɛlen ka maa samanti o de ye mɔgɔ min ye ala ka kurana dɔn ka mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya a la gurupu fɛn o fɛn bɛ kireye ni erezo ninnu sanfɛ a bɛɛ lajɛlen gurupu bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛma o de filɛ min dabɔla adamadenw kalanni kama k'o bɔ dibi la k'o bila yeelen na n baden mɛcɛ si tɛ diɲɛ kɔnɔ min barika ka bon min ka di ala ye ka tɛmɛ adamadenw kalanni kan ala ka kurana na wali ala ka diinɛ la baara si tɛ yen a b'o cogo de la an bɛ gurupu fɛn o fɛn kireye n'a taara sɔrɔ ala ko kuma bɛ fɔ a kan n'a taara sɔrɔ ɲɔgɔn kalan de b'a kan daawa de bɛ k'a kan ka mɔgɔw wele ka na ala ma ka mɔgɔw yɔrɔ ma janya ka bɔ ala la walahi o de ka fisa ni fɛn o fɛn o fɛn n'an bɛ k'a kɛ gurupu ninnu kan ye n badenw anw ka janto an yɛrɛ la mansin minnu b'an bolo aa an ni mansin ninnu kana kɛlɛ lahara dɛ ni rezo sosiyo minnu b'an bolo anw ni ninnu kana kɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ɲɔgɔn ye dɛ ne ka telefɔni a ka ɲi ka kɛ temoyasi ye ka ne puse ka taa alijana kɔnɔ ɛɛ a ma ɲi ka ne kungo gɛlɛya ala ɲɛfɛ dɛ ne ka wasapu ka ɲi ka kɛ fɛn de ye min bɛ ne kungo nɔgɔya lahara jɔ don a ma ɲi ka ne kungo gɛlɛya dɛ ne ka viber ka ɲi ka ne kungo nɔgɔya lahara jɔ don an bɛɛ lajɛlen ka ni rezo sosiyo ninnu bɛɛ i bɛ fɛn o fɛn k'a la a jateminɛ n bɛ nana min kɛ eseke a bɛ ne kungo nɔgɔya lahara wala a bɛ ne kungo juguya n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ a bɛ e kungo nɔgɔya e bɛ min kɛ la a kɛ n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ e ka miiri laban n'e dun y'a dɔn k'a fɔ n bɛna min kɛ nin ye a bɛna ne kungo gɛlɛya de ɛɛ ne ba ne fa ne dɔgɔ ni n kɔrɔ a to yen dɛ walahi a to yen ala ɲɛ b'i la ala ɲɛ b'i la i bɛ ka fɛn o fɛn kɛ dogo la kɛnɛ kan e ala appareil in bɛ i kelen dɔrɔn de bolo a écran bɛ e kelen dɔrɔn de ɲɛfɛ i ni mɔgɔ sigilen baro la e bɛ ka min kɛ ni e ni ala yɛrɛ tɛ mɔgɔ t'a dɔn dɛ n baden walahi kana to nin réseaux sociaux ninnu ka anw kungo gɛlɛya ala ɲɛfɛ a ka kɛ fɛn min bɛ anw kungo nɔgɔya koyi a ka taa sɔrɔ kuma min bɛ bɔ e da la ɛɛ Allahu akbar Allahu akbar Ala y'o de fɔ fa asabahumullahu bima qalu han kuma fɛn o fɛn bɛ bɔ i da la a ko mɔgɔ dɔw bɛ ale ala y'o sara sara cogo ɲuman na k'a sababu kɛ bima qalu o ye min bɔ o da la o ye kuma minnu fɔ a tilala k'a fɔ tun wa lu'inu ko maa dɔw dangala tun ka danga da o kan k'o yɔrɔ majanya ala ka alijana hinɛ na san waa bi wolonfila bima qalu k'a sababu kɛ o ye kuma minnu fɔ o da la n baden kuma fɛn o fɛn bɛ bɔ ne ni e da la ka bila réseaux sociaux ninnu kan a ka kɛ fɛn ye kuma min bɛ baraji lase ne ni a ma han kuma min bɛ baraji se ne ni e ma min bɛ ne ni kuma min bɛ ne ni e ka alijana doli nɔgɔya o kuma ka bɔ ne ni e da la réseaux sociaux ninnu kan dɛ ala kɛra k'a fɔ tugun mɔgɔ dɔw fana bɛ yen k'olu dangala fɛnɛ bima qalu k'a sababu kɛ kuma min bɔla o da la o ye kuma minnu fɔ i bɛ kuma fɛn o fɛn fɔ nin fɛn ninnu sanfɛ n'a ma kɛ kuma ɲumanw ye a b'i yɔrɔ majanya ala ka alijana hinɛ na lahara jɔ don san waa bi wolonfila i tɛ alijana kasa mɛn san waa bi wolonfila bima qalu o danga in tɛ sɔrɔ foyi fɛ fo i ye min bɔ e dabara la dɛ i min fɔ i da la n baden lisanuka asaduka in talaqtahu ya'kuluk e nɛn ye i ka waraba de ye n'i y'a labila dɔrɔn a b'i dun an k'an janto kuma fɔtɔ la nin réseaux sociaux ninnu sanfɛ an k'an janto an ka ko kɛta la n baden a ka kɛ fɛn ye min bɛ kɛ adamadenw k'o bila sira kan sigiɲɔgɔnya bɛ dilan cogo jumɛn na i ni adamaden ɲɔgɔn bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo jumɛn na k'a sɔrɔ an ma don ɲɔgɔn gasi la ni problème donna an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dilan cogo jumɛn na furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ furu bɛ dilan cogo jumɛn na ni gɛlɛya donna furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ka ɲi k'i yɛrɛ comporter cogo di muso ka ɲi k'i yɛrɛ comporter cogo di gɛlɛya in bɛ se ka ban cogo min cɛ ni muso bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ cogo min furu kɔnɔ denw bɛ se ka masaw minɛ ka ɲɛ cogo min masaw bɛ se ka denw minɛ ka ɲɛ cogo min o conseil o kalanw de ka ɲi ka kɛ nin réseaux sociaux ninnu sanfɛ an ka diɲɛ in aa sitana sitana yɛrɛ sigilen bɛ ka adamadenw lajɛ baara la bi n'a ma sɔrɔ sitana yɛrɛ démissionné la sabu adamadenw bɛ ka baara kɛ bi min ye sitana yɛrɛ kamanagan sitana yɛrɛ bɛ ka siran adamadenw ka baara kɛta ɲɛ bi dɛ sitana yɛrɛ bɛ ka siran an bɛ adamadenw bɛ ka min kɛ bi donc an ka nin appareil ninnu sanfɛ a jirala anw na k'a fɔ gurupu caman de créelen don bi ɛɛ an ba silamɛmusow ni ɲɔgɔn cɛ an kɔrɔmusow u ni ɲɔgɔn cɛ an dɔgɔmusow bɛ ka gurupuw de créer ala k'an n'o bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ala k'an n'o bɛɛ lajɛlen kanda ala k'an n'o bɛɛ lajɛlen k'alijanadenw ye ɛ ne baw a ye gurupu ninnu minnu créer ala ka nɛɛmaba don ne kɔrɔmusow a ye gurupu minnu créer dɛ walahi ni ala ka nɛɛma de ye ala min ye nin telefɔni wari nɔgɔya e ye ala min tila ka telefɔni manipileli nɔgɔya e ye ala min tilala k'a to nin réseaux sociaux ninnu anw sera k'olu créer ya rabbal alamin nɛɛmaba de don ɛ ne baw ne kɔrɔw ne dɔgɔw an ye gurupuw créer dɛ nka mun de bɛna kɛ gurupu ninnu kɔnɔ mun de bɛna kɛ a objectif ye jumɛn de hadafu ye jumɛn de ye a ka but ye jumɛn de ye laɲini jumɛn de bɛ gurupu nin créera mun de kama n'a bɛ gurupu fɛn o fɛn créer aw ka miira a la dɛ hɛ n baden e k'a dɔn adamaden fɛn o fɛn ni e de kɔni wulila ka baara dɔ kɛ ka kɛ baara dɔ daminɛbaga ye adamadenw bɛ nafa sɔrɔ a la adamadenw bɛ baraji sɔrɔ a la i k'a dɔn mɔgɔ fɛn o fɛn o baraji fɛn o fɛn sɔrɔ a la dɛ ala bɛ tila k'o baraji ɲɔgɔnw fɛnɛ ta ka di e ma e min y'a ko daminɛ e min b'a ko ɲɛfɛ ni mɔgɔ ni mɔgɔ miliyɔn kelen ye barajiw miliyɔn kelen kelen kelen kelen sɔrɔ a la ala b'o ɲɔgɔn fɛnɛ ta ka fara e yɛrɛ fɛnɛ ka baraji kan sabu e de ye ɲuman in daminɛ ɛɛ n ba e bɛna gurupu min créer a to a ka kɛ gurupu ye adamadenw bɛ baraji sɔrɔ min na yaasa e yɛrɛ ka baraji ka caya ne kɔrɔ i bɛna gurupu min créer e filɛ ka gurupu min créer nin ye a to a ka kɛ gurupu ye hali e salen kɔfɛ a baraji ka kɔntini k'i sɔrɔ i ka kaburu kɔnɔ n dɔgɔkɛ n dɔgɔmuso ne fa ne ba n kɔrɔmuso ne kɔrɔkɛ e bolo filɛ ka gurupu min créer nin ye a to kɛ a gurupu k'i dɛmɛ i ka kaburu kɔnɔ dɛ a to a ka kɛ kunkɔrɔta ye e ye lahara jɔ don a ka to a ka a ka kɛ gurupu ye lahara jɔ don ala k'a fɔ ko karisa de tun ye gurupu in créer e yɛrɛ ka kɔntan ala ka danfɛnw bɛɛ ɲɛfɛ a kana kɛ gurupu min b'i kunmasuuru kaburu kɔnɔ dɛ a kana kɛ gurupu min bɛ b'a to e tɛ se ka kun kɔrɔta k'ala ka danfɛnw lajɛ lahara jɔ don kuma tɛ ala yɛrɛ ma allahu akbar kabira aa ah, n'i ye ŋɛniya ɲuman ta ka gurupu kiriye ni ŋɛniya ɲuman ye k'a fɔ ko nɔn a dabɔkun ye nin de ye e yɛrɛ dun b'a dɔn nafa bɛ sɔrɔ a la ka ɲɛsin adamadenw ma an ka diɲɛtigɛ kɔnɔ an'an ka diinɛ baara la ɛ surtout silamɛw aw mana gurupu fɛn o fɛn kireye kun fɛn o fɛn na aw ka jija ala ko ka k'a belebeleba ye dɛ aw kana ala ko tigɛ ka fili kɛrɛfɛ dɛ sinon a bɛ kɛ nimisa ye walahi a bɛ kɛ nimisa ye aw ma ala kana ne ni aw nimisa gurupu fɛn o fɛn n'a ye ala ko tigɛ ka bɔ a la k'a kɛ sɛtana dɔrɔn sago de walahi mɔgɔ mɔgɔ bɛ gurupu la bɛɛ bɛ nimisa lahara jɔ don mun na n donna a la mun na n tola a la a ka kiriye an ka ɲɔgɔn dɔn mɛ o ka o tan kɔnɔ kɔnsɛyi ɲumanw ka di ɲɔgɔn ma ala ko siraw la a mana kiriye ni kun fɛn o fɛn ye fo ala ko de ka y'a la o y'anw min yɛrɛ dakun ye wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ala y'o de fɔ ne ala ma jina ani hadamaden dan foyi kama fo ne ala batoli o kama hadamaden bɛ baara fɛn o fɛn kɛ fo i k'a subasima kɛ ni ala ko baara de ye min dabɔra mɔgɔ kalan kama o dabɔra ala ko kama direct min dabɔra waajulu kama minnu dabɔra o dabɔra kama mɛ ni min dabɔra an ka teriw wali an ka dugu wali eh, an yɛrɛ dama cogo dɔ la oui o ye adamadenya ko ye mɛ o bɛɛ lajɛlen na fɛnɛ aw ka ala ko k'a belebeleba ye kuma fɛn o fɛn bɛ na aw ka ala ka kote jateminɛ yann'aw bɛ kuma aw bɛ fɛn o fɛn kɛ o gurupu in sanfɛ ɛseke nin bɛ bɛn ala ma wala a tɛ bɛn ala ma aw ka miiri fɔlɔ siɲɛ wolonfila yɛrɛ ka kuma dɔ bila o gurupu sanfɛ dɛ sabu mɔgɔ ba caman de b'a lamɛn ee ni kuma in ma kɛ kuma ɲuman ye walahi a bɛ se ka k'e ye kuma in yɛrɛ fɔ yɛlɛ ko kuma na k'a fɔ ka jan k'i yɛlɛ a kuma in bɛ se ka dɔ ka furu sa yɔrɔ dɔ la a kuma in bɛ se ka dɔ puse ka taa jɛnɛya kɛ yɔrɔ dɔ la a kuma in bɛ se ka dɔ puse ka taa sonyali kɛ yɔrɔ dɔ la a kuma in bɛ se ka kɛ sababu ka dɔ ka balimaya duman tiɲɛ e dun y'a fɔ dakuruɲɛ kelen ka da ka yɛlɛ kuma dɔ la kuma in yɛrɛ fɔlen ma tɛmɛ hali di sekɔni kan mɛ e dɔ ka du tiɲɛ n'a ye ee ala ne ba e bɛ taa mun fɔ ala ye kaburu kɔnɔ e ma miiri ka ɲɛ yanni i ka kuma in fɔ dɛ allahu akibaru kabira an ka janto an yɛrɛ la ala ko dɔw dangala ka danga sɔrɔ k'u yɔrɔ majanya ka bɔ ala ka alijana hinɛ na k'a sababu kɛ u ye kuma minnu fɔ la dɛ n'an bɛ fɛn o fɛn fɔ fɛn ninnu sanfɛ n'i y'a fɔ i t'a dɔn a bɛ bɛn mɔgɔ mɔgɔ hakɛ min b'a mɛn n'a fɔra ka ban mɔgɔ kelen b'a transfere a bɛ bɛn gurupu dɔ wɛrɛ la o b'a transfere e t'a dɔn walahi mɔgɔ miliyɔn hakɛ min bɛ na nin kuma kelen lamɛn fo ka taa se lahara jɔ don ma e t'a dɔn dɛ e bɛ se ka kuma kelen to circuler adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ koyi fo ka kɛ ɲuman ye dɛ a juguman bɛ bɛn fɛn o fɛn tulo la o bɛ jurumu a jurumu kelen kelen bɛɛ bɛ cun e kan wa n'i ye ɲuman fɛnɛ fɛn o fɛn ɲuman kelen o kelen fɔ a la a bɛ bɛn mɔgɔ o mɔgɔ tulo la mɔgɔ o mɔgɔ b'a transférer u bɛ baraji fɛn o fɛn sɔrɔ walahi a baraji bɛ cun e kan e ka ɲɛnamaya kɔnɔ sadakatu jariya don ka kuma ɲuman fɔ réseaux sociaux ninnu kan sadakatu jariya de don i bɛ conseil ɲuman fɛn o fɛn di ɛ n balimamuso e cɛ minɛ ta walahi e ye ɲuman fɔ n balimakɛ e muso minɛ ta e ye ɲuman fɔ ɛ karisa e, i janto e ba n'e fa la e ye ɲuman fɔ karisa janto seli la janto sun na janto jaga la janto hiji la janto ni jan ka ɲumanw fɔ ɲɔgɔn ye walahi hali ni adamadenw m'a baara kɛ e ka baraji dafala a mais n'i ye juguman fɛnɛ fɔ ɛɛ ne ba kana to e ka juguman fɔ dɛ wa kana to i ka juguman bila réseaux sociaux ninnu kan dɛ ɛɛ ko an baw bɛ ka gurupu dɔw créer ko gurupu ninnu aa a kuma dɔw sera an ma minnu y'an siran kosɛbɛ a kuma dɔw sera an ma minnu ye anw lasiran an y'a fɔ an ɲɛna a kun questions ma dara ni semɛni bɛ ban a question dɔ ma se anw ma nka an bɛna nin enregistrement an bɛ ka nin enregistrement min kɛ a ka se gurupu bɛɛ lajɛlen kan fɛn o fɛn bɛ a gurupu mɔdɛliw la i ka jateminɛ kɛ ka i ka ala jateminɛ e yɛrɛ n'i ka adamadenya hakili ɲumanya ala y'i dan a m'i kɛ daaba ye a y'i dan k'e fisaya ka tɛmɛ a ka danfɛn bɛɛ lajɛlen kan sabu a ye hakili ɲuman min d'i ma e yɛrɛ k'a lajɛ fɛn min bɛ ka kɛ gurupu ninnu kan n'a sɔrɔla e ni kun n'a bɛ n'a bɛ kunkɔrɔta lase i ma e ka jɛnatigɛ kɔnɔ n'a bɛ kunkɔrɔta lase i ma e ka kaburu kɔnɔ n'a sɔrɔla i bɛ se ka e kunkɔrɔtalen bɛ se ka ala lajɛ n'o baara ninnu ye i bɛ to a la nka n'i y'a sɔrɔ fɛn dɔw b'a kɔnɔ e ni ala tɛ se ka ɲɔgɔn ye e kunkɔrɔtalen baara minnu na wali i ka kaburu kɔnɔ i tɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ baara minnu na i bɛ ladilikanw di an ka nin dabila an k'a kɛ nin an k'a kɛ nin an ka bɔ nin na n'i y'o ladi n'i y'o ladi bɛɛ de y'a ka telefɔni san dɛ ni mɔgɔ si ma sɔn ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ e kɔni se b'i ka telefɔni na k'i ka nimoro sama ka bɔ gurupuw la dɛ mais yanni i ka bɔ i b'i ka hakilina di fɔlɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ n dɔgɔlima ye n badenw ko musow ka gurupuw ka ca bi dɛ a gurupu mɔdɛliw ka ca an bɛ ka min fɔ hakilima bɛɛ b'a faamuya min bɛ ka fɔ gurupu ninnu kɔnɔ a jiralen don k'a fɔ a dɔw bɛ yen aw ka hakɛ to lankolon filimuw de bɛ boli gurupu ninnu sanfɛ su ni tile cɛ ni musow lankolonw olu de bɛ o o videow de bɛ boli gurupu ninnu kan su ni tile ko an ka ɲɔgɔn kalan ɛɛ nin ye haramu belebeleba ye fotow de bɛ bila o gurupu ninnu sanfɛ cɛw ni musow lankolon foto ko an ka ɲɔgɔn kalan ɛɛ silamɛmusow nin t'aw ka gurupu kiriyeta ye dɛ silamɛmusow aw k'aw sen bɔ nin na lankolon filimu bɛ tɛmɛ gurupu fɛn o fɛn kan a fɔ u k'a dabila n'a fɔla n'o m'a dabila n'a mesaji wɛrɛ nana tun e ka nimoro bɔ a la sinɔ lahara e sen b'a la dɛ kana fɔ ko n y'a fɔ ka sɛgɛn dɛ nka e kɔni bɛ se k'e ka nimoro kɔni bɔ walahi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin gurupu mɔdɛli fɛn o fɛn na ni cɛw ni musow de lankolonw bɛ bila o gurupu sanfɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko e tɛ se ka jɔ ala ɲɛfɛ ni nin video dɔ ye e b'a dɔn ko e tɛ se ka jɔ ala ɲɛfɛ ni nin foto ninnu dɔw ye o tuma na fɛn o fɛn n'e yɛrɛ b'a dɔn ko ni e minɛna a la n'i yela a la k'a fɔ e yɛrɛ ni kunkɔrɔta tɛ se ka jɔ ala ɲɛfɛ n'a ye o tuma na i k'i mabɔ baara la nin ye haramu belebeleba de ye nin tɛ ɲɔgɔn kalan ye dɛ nin ye ɲɔgɔn makosa de ye a bɛ mɔgɔ joli joli de bila ka taa tiɲɛni kɛ nin bɛ mɔgɔ joli joli bila ka kojugu dɔw kɛ dɔw b'a gurupu n'olu ma furu a dɔw sigilen b'o yɛrɛ ma video ninnu filɛli a bɛ se k'a tigi puse ka hakilina jumɛn d'a ma dɔw bɛ yen olu bɛ gurupu ninnu na o n'o cɛ tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a laban bɛ mun de puse fɛn dɔ de bɛ adamaden bɛɛ lajɛlen farikolo la dɛ a b'a dɔw puse ka taa mun na e min ye video in bila mɔgɔ fɛn o fɛn ɲɛ dala a kan o ye jurumu fɛn o fɛn sɔrɔ o jurumu ni mɔgɔ miliyɔn kelen de y'a ye mɔgɔ tan de y'a ye o kelen kelen ye jurumu fɛn o fɛn sɔrɔ o ɲɔgɔn fɛnɛ bɛ ta ka fara e fɛnɛ ka jurumu doni kan fɛn o fɛn ɲɛ bɛ d'a kan wa hali e salen kɔfɛ video in bɛ sirikile ka taga fɛn o fɛn ɲɛ b'a ye wali o bɛ fɛn o fɛn kɛ n'a ye o jurumu ɲɔgɔn bɛ ta ka d'e kan hali e ka kaburu kɔnɔ n'a video ya dɔ y'a transfere dɔrɔn e ka jurumu bonisi bɛ sɔrɔ e ka kaburu kɔnɔ yen siga t'o la dɛ hali n'alikaba bin ne kan aw ka nin dabila ne baw an ka bonya bɛ s'aw ma n'a dabɔkun ye min ye n'ala ko de don an ka hakili ɲuman di ɲɔgɔn ma aw k'o kɛ ni hakili ɲumanya ye nka fɛn o fɛn ye tiɲɛni ye a kɔnɔ a k'a yɛrɛ majanya ka bɔ a la foto jugu bila video jugu bila gurupu ninnu sanfɛ aa mɔgɔ o mɔgɔ b'a y'a jurumu ka bon dɛ e yɛrɛ kelen y'a filɛli min kɛ o jurumu ye kelen wa e tilala k'a jira diɲɛ bɛɛ la k'aw bɛɛ fɛnɛ k'a filɛ bɛɛ k'e e ka ta ta ta jurumu na ala y'o bɛɛ ka jurumu d'a ma dɛ wa ka tila k'a lajɛ mɔgɔ joli bɛ k'a lajɛ su ni tile ka taga bɛɛ jurumu bɛ ta ka da e fɛnɛ kan a n'a nana taa sɔrɔ e mɔgɔ fɛnɛ ye gurupu in fɛnɛ kiriye dun i k'i jɔyɔrɔ kɛ dɛ i jɔyɔrɔ kɛ i k'i i i k'i ta ye min ye a fɔ n ka gurupu ma kiriye nin kama ni mɔgɔ mɔgɔ y'a bila ka na dɔrɔn e ka nimoro bɛ bɔ a la e de y'i ka gurupu kiriye ni min ma sɔn mɔgɔ min ko a bɛna sɛtanafɛnw de ta ka bila e ka gurupu la ka dɔ fara esike e bɛ sɔn ka sɔn mɔgɔ ka e tɛgɛ minɛ ka bila jahanama tasuma kɔnɔ wa o mana k'i balima ye cogo o cogo hali e woloba i wolofa n'a ko ko e k'i e bolo don tasuma na i bɛ sɔn k'a don wa maloya t'o la dɛ e de y'i ka gurupu kiriye n'a sɔrɔ e dun y'a kiriye nin kama fɛnɛ e yɛrɛ fɛnɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kabi a kiriye yɔrɔ la e ka ŋɛniya ma ɲa dɛ innamal amalu binniyati baara bɛɛ lajɛlen ŋɛniya e intention min ta k'i ka baara in kɛ a bɛ daminɛ n'o ye n'i y'a daminɛ ni ŋɛniya ɲumanya ye ni nin kow donla kɔnɔ maloya n'i maloyala adamadenw ma i ma maloya ala ma adamadenw bɛ ka jurumu kɛ e ka ko dilannen o bɛ ka jurumu kow kɛ o kɔnɔ e maloyara olu ma e ma maloya ala ma aa ne ba i jo t'o la dɛ ni min y'a bila to i bɔ k'i ka info bila ni min filɛ n ka gurupu ma kiriye mɔgɔ kana dɔ fara n ka jurumu kan dɛ a ma dabɔ nin kama wa n'a ye mɔgɔ mɔgɔ n'a mɔgɔ mɔgɔ y'a kɛ tun e ka nimoro bɛ bɔ gurupu la pewu fɛn o fɛn mana bila ka na a ko tɛ ka nimoro bɔ a la n'a sɔrɔla a y'a daminɛ ala kama o dɔ ye jumɛn ye a gurupu ninnu dɔw a caman daminɛna hakilina min ye ko wɛrɛw de nana bɔ a kɔnɔ dɔw daminɛ kun ye musow muso bɛ se ka musoya kalan cogo min na muso a bɛ se ka cɛladon kalan cogo min na hali tobili cogo ɲuman cɛ bɛrɛbɛrɛ cogo ɲuman a dabɔkun kɛra o conseil minnu ye o tɛ baara jugu ye o o ye baara ɲuman de o ye furuso dilan de ye ka musow ni cɛw kanu to ɲɔgɔn na furuso dilan de don ni muso ye cɛ minɛ cogo dɔn k'a dɔn ne cɛ nin waati in na ne ka ɲi ka nin kɛ nin waati in na ne ka ɲi ka ne yɛrɛ yɔrɔ majanya ka bɔ nin na ne cɛ sɛgɛlen ka bɔ dugu kɔnɔ ne de ka ɲi ka sɛgɛ bɔ a la ni kuma dumanw ye ne de ka ɲi k'a kunbɛ ka ɲa ka a ɲina dugu kɔnɔna girinkajɔ kɔ wa n'a bɛ taa baarayɔrɔ la a nisɔndiya ka ɲi ka bɔ ka taga baarayɔrɔ la ni muso ma nin dɔn ka ban ala kira ko muso ɲuman ye muso ye n'i donna so kɔnɔ n'i y'a ye dɔrɔn dusukasi fɛn o fɛn b'i la i bɛ ɲinɛ a bɛɛ lajɛlen kɔ n'an ye ɲɔgɔn kalo la muso dɔw bɛ yen kabini cɛ bɔra dugu kɔnɔ ka na n'a nana se muso b'a fɔ ɔhɔ an ye kunun ta bila yɔrɔ min na an k'a ta yen ɛ nin tɛ silamɛmuso ɲuman ye dɛ walahi nin tɛ muso ɲuman ye nka muso de ka ɲi ka kɛ cɛ ye cɛ bɛ taa bɔ ka ben fɛn o fɛn kɛ dugu kɔnɔ a dabɔkun tɛ foyi ye dɛ a belebele ye e n'e ka den minnu bɛ so kɔnɔ aw ka ladon cogo ɲuman aw ka so bɛ sara cogo di aw bɛ mun dun aw ka ɲi ka mun don i kun fɛɛrɛ bɔ cɛ b'o min na a cɛɲɔgɔnw b'a bugɔ dugu kɔnɔ a cɛɲɔgɔnw b'a nɛni nin sɛgɛn ni gɛlɛya bɛɛ lajɛlen b'a kan n'a nana so kɔnɔ e fɛnɛ bɛna segin ko an y'a bila yɔrɔ min na kunun ko an k'a ta yen ɛ ne ba e ma furu nin kama dɛ e ma furu nin kama koyi n'an ye ɲɔgɔn bilasira o sɔrɔ la ka gurupuw créer o n'a ɲɔgɔnnaw kama an bɛ ka furuw de dilan e mɔgɔ mɔgɔ y'o créer n'a bɛ ka taa o taga to e ka janto a la i ka sariyaw bila i ka gurupu la a an bɛ kuma ka dan limite in na an kana dan tɛmɛ kuma kɔnɔ an ka kuma fɔta dɔn an ka kuma ni hakili ɲumanya ye e mɔgɔ min bɛ nin gurupu in fɛnɛ fɛnɛ créer fo ka taa sɔrɔ hakili dɔ fɛnɛ b'i la nin baara in kɛcogo ɲuman paseke n'a kɛcogo jɛngɛla dɔrɔn a bɛ kɛ problème ba ye k'a jira musow la fɛnɛ ka e kanu to e cɛ dusukun na o ye e yɛrɛ ka sanuya a dɔw y'o ye fɛnɛ dɛ fo musow ka sanuya de sanuya o ye wajibi ye silamɛya kɔnɔ ɛɛ nka an balakaw olu ka sanuya fanga ka bon kosɛbɛ dɛ hali n'i ye janabako lajɛ i bɛ taa sɔrɔ musow de ka kote ka ca kojugu i mana sanuya bonda fɛn o fɛn lajɛ muso de ta kɔnpilikelen muso de ta ka ca kojugu o kɔrɔ ye muso yɛrɛ ka ɲi ka sanuya de waati bɛɛ lajɛlen na sanuya bɛ daminɛ i ka so kɔnɔna minɛnw na e ka salon kɔnɔlaw la muso dɔw bɛ yen ni den ye bo kɛ po kɔnɔ o bɛ bila ka tile kuturu kɛ n'i y'o ta la ka bɔ fo ni dɔ taamatɔla sen nana o po in tan ka fili tuma min na o bɛ sɔrɔ ka kɛ o ta tuma ye ka bɔ yen den ni kusi bɛ tile kuturu kɛ bo b'o la fo ni kusi in faranfarala ka bo in bɔ tuma min na o bɛ sɔrɔ ka bɔ o la aw taara k'a fɔ ko kusi ninnu dilanna fɛnw de la minnu ye déchets ye c'est-à-dire saleté e, sunungu kunna ɲamanw de farala ɲɔgɔn kan fɛn kuntanw de fara farala ɲɔgɔn kan k'o dilan k'o kɛ kusi ninnu ye produit chimique dɔw de b'a la ni den ye nɔgɔ k'a la n'a mɛnna na a effet bɛ yɛlɛ den farikolo fɛ a bɛ yɛlɛ den fɛ a bɛ effet a bɛ den a bɛ microbe bana dɔw bila den na dɔw bɛ yen den bɛ tile kuturu bɛɛ kɛ n'o nɔgɔ ye ka yaala ɛɛ fo n'ala hinɛna maa min na dɛ a b'e kɔnɔ k'o bɛ se ka e ko diya e cɛ ye a mana gɛrɛ fan o fan a ɲɛ bɛ nɔgɔ la yen salon kɔnɔla tɛ fini kunkurun ni fɛn nɔgɔlenw fili fili fili fili bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na tan t'e bolo o si la ni tan ma kɛ e bolo k'e ka cɛ ka so kɔnɔna labɛn e a b'e kɔnɔ ko cɛ bɛ girin ka jɔ na tile kɔnɔ ubiyɛn e bɛ taa o kɛ cɛ bɛ e ka pilasi ta so kɔnɔ wa ayi cɛ de ka baara ye kɛnɛma ye muso de ka baara ye cɛ ka so kɔnɔna labɛnni denw ka labɛnni e yɛrɛ ka labɛnni yanni cɛ bɛ na o k'a sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen sabatila a k'a sɔrɔ tobili kɛra ka ban salon kɔrɔla labɛnna ka ban samuru kɔnɔna labɛnna ka ban denmisɛnw labɛnna ka ban fɛn bɛɛ labɛnna e b'a ye cɛ dɔn kabini yanni tile ka bɔ o k'a sɔrɔ denw bɛɛ lajɛlen kola k'o fɛɛrɛ bɔ o bɛɛ lajɛlen ka n'o ka fini ɲumanw sigilen don walahi nin b'i ko diya i cɛ ye nka cɛ bɛ n'a sɔrɔ e bɛ gabugu min kɔnɔ mura yɛrɛ b'i la e bɛ ka to fasa yan fɛ e bɛ ka tobili kɛ yan fɛ e bɛ gabugu kɔnɔ mura b'i la o nun bɛ fiɲɛ yan fɛ paa ni ka o jɔsi taafe fankelen na o yɛrɛ bɛɛ jalen bɛ nunji jalanw fɛ i bɛ tobili la fɛnɛ cɛ sigilen bɛ salɔn na a bɛ ka a bɛ ka nin bɛɛ jateminɛ kɛ i mana tila o bɛɛ lajɛlen na ka n'o dumuni sigi ni cɛ ma caman ye ah mun na e tɛ ka dumuni kɛ de ɛ mun de kɛla walahi e ye tobili kɛ cogo min na a y'a caman ye koyi dumuni yɛrɛ tobi cogo a y'a dɔn k'a fɔ nɔgɔ bɛ yen wa o t'a baalen ye dɛ o bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ cɛ nana e sɔrɔ n'o gabugu sisi minnu ye o layi kasa n'o jaba kasa n'o sisi kasa ni o tobilikɛ kasa minnu bɛ finiw na ani o wɔsiji minnu bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan e bɛ sɔrɔ ka suman bɔ ka n'a sigi cɛ kɔrɔ ni o fini kelenw ye ni o layi kasa n'o ye ani taafe fankelen jalen nunjiw la e ka sɔrɔ ka n'i sigi wɔsiji e wɔsila siɲɛ joli joli wɔsijiw jalen don kasa wulila finiw na ka n'i sigi cɛ kɛrɛfɛ k'a ka dumuni kɛ cɛ y'o perese dumuni ka ban de o a bɛ caman dun joona joona dɔrɔn a bɛ wuli wa n'a wulila o la ka taa teriw fɛ te min yɔrɔ la a tɛ na dɛ sabu e yɛrɛ ka kɛrɛfɛ sigi man nɔgɔ n baden a b'o cogo kelen filɛ de la i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ e yɛrɛ ɲɛ b'a la ni e kuma n'i bɛ ka kuma e cɛ fɛ a bɛ ka kunkolo jɛngɛ jɛngɛ sabu ka da mun kan e da tɛ ko semaine kɔnɔ ni siɲɛ kelen tɛ muso dɔw bɛ o bɛ tile fila tile saba kɛ bɔrɔsi tɛ da o da la abadan a bɛ e kɔnɔ ko cɛ bɛɛ bɛ se k'a fɔ de ayi dɔw bɛ se k'a fɔ mais dɔw tɛ kuma mais a bɛ k'o tɔɔrɔ a bɛ i a bɛ i kanu bɔ o dusukun na da kasa tɛ sɔn kunsigi yɛrɛ kasa tɛ sɔn finiw kasa tɛ sɔn e waati bɛɛ lajɛlen na e cɛ bɛ n'e sɔrɔ o cogo in na de ba walahi nin t'e ko diya e cɛ ye a b'a dɔw muɲu furu kama ten wali k'a obliger k'a ka sariya dɔw respecter cogo dɔw la ten ko bɛɛ bɛ kɛ ten ye ten n baden a b'o cogo de la anw k'an janto nin baara ninnu na muso dɔw bɛ yen o cɛ t'o parilen ye abadan cɛ taalen kɔfɛ baara yɔrɔ n'a fɔra ko ko eh, batɛmu bɛ yɔrɔ dɔ la mariage bɛ yɔrɔ dɔ la ale bɛ sɔrɔ ka pari o yɔrɔ la i ko jinɛden woloso ka taga o yɔrɔ in de la yanni cɛ bɛ na fɛnɛ o n'a sɔrɔ a y'o finiw bɔ ka fili ale bɛ pari walimɔgɔ de ɲɛkɔrɔ mais ale cɛ t'ale parilen ye diɲɛ kɔnɔ e bɛ taa mun de fɔ ala ye ne ba walahi lahara foyi tɛ nin sara ye jahanama kɔ e cɛ t'e parilen ye e bɛ pari ka taa kɛnɛma kunkow de la o pari min ka ɲi ka kɛ so kɔnɔ e bɛ t'o kɛ kɛnɛma de walahi foyi t'a sara ye jahanama kɔ ala ka laban ko ɲuman di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma sitew mana créer ka musow kalan nin baara ninnu na ka nin conseils di ɲɔgɔn ma an muso damaw ni ɲɔgɔn cɛ n hakili la a bɛ ka baara ɲumanba de kɛ mais o de ka kan ka ɲi ka kɛ limite ye k'i cɛ minɛ ka don i kaman kɔrɔ a secret ɲuman bɛ yen o an ma se an ka taa karamɔgɔw fɛ ka taa dabali juguw kɛ kɛ aw cɛw kɔnɔ cɛw bɛɛ kɛra kɔnɔfuru babaninw ye bi musow ye dabali jugu minnu suuru o kɔnɔ dɔlɔminna tɛ foyi tɛ mais a dɔw kɔnɔfuru n'i y'a ye subhanallah nɔgɔ minnu jigira dɔw kɔnɔ n baden walahi lahara jɔ don e bɛ taa nin bɔ i cɛ kɔnɔ dɛ n ko ka ne cɛ kɛ ne sago ye aw ka hakɛto ko dɔw bɛ ala minɛ muso dɔw bɛ ala minɛ o ni cɛ ka kafoɲɔgɔnya kɔfɛ k'o nɔgɔw de ta k'a kɛ cɛ kɔnɔ ko n cɛ ka kɛ ne kelen ta ye a kana muso wɛrɛ furu o bɛ taa mori jahanamadenw dɔw fɛ olu bɛ ala minɛ k'o bila ni nin kojuguw fana na ka taa musow bila ko ko ka règles nɔgɔ kɛ o cɛw kɔnɔ ee ala allahu akibaru kabira e bɛ taa mun de fɔ ala ye dɛ nin baara jugujugu ko ne cɛ kana muso wɛrɛ furu kurana aya min bɛ kurana kɔnɔ e b'a fɛ k'o tigɛ ka bɔ kuma e ka silamɛya ma bɔ a nin dabali juguw kɛra cɛw kɔnɔ bi ka cɛw hakili ɲagami o t'u yɛrɛ ma tun cɛ balimaw bɛɛ bɛ se ko mun de ye karisa yɛlɛma ten k'a kɛra muso mɔgɔnin a t'a yɛrɛ bolo koyi e yɛrɛ b'a dɔn e n'e ka mori bɛ dabali jugu kɛ min na aw bɛ taa ala sɔrɔ yen o

sɛbɛ jugujugu fɛn o fɛn senna ka don dugukolo in kɔnɔ gogoro cadenas jugujugu fɛn o fɛn dilanna dabalijugu fɛn o fɛn kɛra ko dugukolo b'a bɛɛ labɔ a dabalijugu bɛɛ bɛ tugu morikɛ n'a ka client bɛɛ kɔ e fɛn o fɛn kɛ adamadenw na i dabalijugu fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ bɛ tugu e kɔ dɛ n hakili la sitew ka ɲi ka créer ka mɔgɔw musow fara ka bɔ nin na k'a fɔ nin man ɲi nka i k'i cɛ minɛ ka don i kama kɔrɔ o tɛ foyi ye cɛ bonyali kɔ o tɛ foyi ye cɛ nɛgɛli kɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i sera adamaden nɛgɛli la k'adamaden bonya a bɛ k'i ta ye o tɛ kɛ ni foyi ye koyi e yɛrɛ ka kɛcogo e mana kɛ mɔgɔ fɛn o fɛn ye muso dɔ a taara karamɔgɔkɛ fɛ ko ne cɛ minɛ ka don ne kama kɔrɔ karamɔgɔkɛ ko n bɛ se ka baara min kɛ a bɛ kɛ ni waraba nɔnɔ ye muso ko ko waraba nɔnɔ bɛ sɔrɔ cogo di a ko aa e bɛ cɛ fɛ ka don e kama kɔrɔ nɔ ne ko min a tɛ bɔ yen nɔ a ko ɔhɔ taa waraba nɔnɔ ɲini ka na muso tagala ka taa waraba dɔ nɛgɛ a bɛ dumuni d'a ma kabi yɔrɔ jan a bɛ dumuni fili a fɛ kabi yɔrɔ jan waraba jigilen kura mɔgɔ de bɛ se ka gɛrɛ o la mɛ a ye k'o kɛ ka kalo dama dama a bɛ dumuni fili waraba in fɛ yɔrɔ jan fo waraba in kɔmasera k'a kasa ni waraba ye waraba bɛ gɛrɛ a la ka na kɛ fo muso in bɛ se ka tɛgɛ da waraba kun na a b'a salo k'a salo k'a sɔrɔ ka t'o la fo muso in nana se waraba in nɛgɛ k'a nɔnɔ biri ka taa di karamɔgɔkɛ ma karamɔgɔkɛ ko ko nin ye mun ye a ko ne waraba nɔnɔ a ko i y'a sɔrɔ cogo di ee a ko a ma gɛrɛ a ma diya dɛ ne ye waraba nɛgɛ de k'a nɛgɛ k'a nɛgɛ k'a nɛgɛ fo n sera a la a ko ɔhɔ k'i cɛ minɛ ka don e kama kɔrɔ dɛ est ce que i cɛ ka farin ka tɛmɛ waraba kan a ko ayi k'o tɛ kelen a ko d'accord e sera ka waraba nɛgɛ cogo min na fo e sera k'a nɔnɔ minɛ dɛ a banna t'o ɲɔgɔn kɛ e cɛ ye taa e cɛ nɛgɛ o cogo la walahi o y'a minɛlen ka bila e kama kɔrɔ est ce que nin ye ko gɛlɛn ye nka min ye anw sɛgɛn yɛrɛlabaya n tɛ n yɛrɛ majigi o de y'an bɛɛ lajɛlen sɛgɛn yarabi ala k'a bɔ ne ni aw la yɛrɛlabaya bɛ adamaden bali yɛrɛmajigi ma a bɛ adamaden bali ka sɔn tiɲɛ ma a bɛ adamaden bali k'i yɛrɛ majigin cɛ ye n'o kɛra ka ban e bɛ ka yɛrɛlabaya ta ka ɲɛsin e cɛ ma e laban b'a kɛ sa ko n k'a ɲɛɲini karamɔgɔw fɛ yen olu bɛ ka minɛ e ka wari bɛɛ minɛ ka ban ka tila k'i bila dabali jugu kɛlɛ ka bila i cɛ kɔnɔ sitiw ka ɲi ka kiriye ko an ka nin dabila an k'an cɛw nɛgɛ n badenw n'a ye gurupu ninnu kiriye ka hakili ɲumanw di ɲɔgɔn ma aw kana don chambre kɔnɔna kɔnɔ kojugu i cɛ kun bɛ tan i cɛ tare tare tan a bɛrɛ bɛrɛ tan mɛ fɛn min ye chambre kɔnɔna kumaw ye fɛn minnu ye minnu bɛ tɛmɛ cɛ ni musow cɛ aw ka janto a kumaw la a n'a fɔcogow la a ka janto a kumaw la c'est très très sensible aw ka janto a kumaw la hali ni mɔgɔ min b'a fɔ a ka taa sɔrɔ a tigi b'a fɔ ni hakili ɲumanya ye kuma min ni fitina tɛ sɔrɔ a kɔfɛ kuma min n'a tɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni kɛ a ka fɔ fɔcogo ɲumanw la a ka kɛ kɛcogo ɲumanw la wa a ka silamɛya fana ka sariya don a kɔnɔ chambre kɔnɔna la cɛ ni muso cɛ fɛn dɔw dagalen don wa fɛn dɔw haramuyalen don f'olu ka dɔn e mɔgɔ min bɛ ka a ɲɛfɔ gurupu ninnu sanfɛ fo a ka taa sɔrɔ i bɛ sariya fana ka kiti dɔn a la dɛ kana sin k'a fɔ i b'a kɛ tan est ce que sariya y'o yɔrɔ in daga wali o ma daga e t'o ɲɛdɔn e ma mɔgɔ ɲininka o la o de kama nin baara nu hali ni mɔgɔ min b'a kɛ fo ka t'a sɔrɔ silamɛya dɔnniba b'i la dɛ k'a dɔn yɔrɔ min dagalen don a kɔnɔ wali yɔrɔ min ma daga parce que a ka cara fɛnw de don wajulikɛyɔrɔ la karamɔgɔ yɛrɛw da tɛ s'a ma ka caya ka da mun kan anw yɛrɛ minnu ye kunfinw ye bi ni karamɔgɔ ye da da dɔ kan k'aw b'a ɲɛfɔ cogo dɔ la sinon ala kira y'an kalan hali ni muso ni cɛ bɛ dilan kan mun ni mun ka ɲi ka kɛ kira y'an kalan a la kɛ mais munna karamɔgɔ tɛ da d'o la ka caya sabu anw yɛrɛ minnu b'o lamɛn tila ka taa e cɛ nin cɛnin yɛrɛ da faralen don kan a ma y'a wajuli modèle min kɛ bi ya k'a sɔrɔ kira de y'an kalan a la donc dɔnnibagaw de ka ɲi k'a ɲɛfɔ mais ni dɔnnibagaw ye da d'a kan an bɛ tila k'o neni ko maloya yɛrɛ t'a la nka anw yɛrɛ bɛ tila ka site créer an bɛ tila ka fɛnw fɔ minnu ma daga n'a bɛ fɛnw fɔ a ka sariya ka kiti don a kɔnɔ ko ye ne baw nin groupe modèle ninnu aa a ka ɲi dɛ nka limitew de b'a la an ye kun minnu fɔ a la ka ɲɔgɔn bilasira kan ɲɔgɔn kalan tobili kɛcogo la ɲɔgɔn kalan cɛw kunbɛcogo la walahi nin ye barajiba de ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɛ sababu ye ka furu dilan aa ala t'i to kɔfɛ dɛ mɔgɔ mɔgɔ ye balimaw tugu ɲɔgɔn na ka furuɲɔgɔnw tugu ɲɔgɔn na ka furuɲɔgɔnw kɛ ɲɔgɔn ta ye walahi barajiba de b'a la nka aw kana adamadenw lafitina groupe ninnu an bɛ nin message in bila ka se bɛɛ lajɛlen ma aw bɛɛ lajɛlen kanu b'an yɔrɔ ala kama aw bɛɛ lajɛlen ka d'an ye ala kama anw y'aw bɛɛ lajɛlen kanu ala kama yasa mɔgɔ mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn kanu ala kama ye u bɛ fara ɲɔgɔn kan alijanatul firdawsi kɔnɔ n'aw de ye ɲɔgɔn kanu f'aw ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ala kama fɛnɛ dɛ mɔgɔ mɔgɔ n'a ka di i bɛ tiɲɛ fɔ a ye an baw ka d'an ye kojugu aw ka d'an ye de kojugu a bɛ fɛn min kɛra côté min ka ɲi a la an bɛ k'o de fɔ wa min fɛnɛ man ɲ'a la k'a yɛrɛ kɔlɔsi o la kana fɛn fɔ fɛn ninnu kan min bɛ kɛ sababu ye k'e ka laharasigi gɛlɛya dɛ kana baaraw k'a kan min bɛ kɛ sababu ye k'e ka laharasigi gɛlɛya dɛ n badenw an ka ɲɔgɔn kalan an ka ɲɔgɔn kalan sabali la an ka ɲɔgɔn kalan muɲu na aw ka histoirew bila a kan silamɛmuso fɔlɔfɔlɔw ala kira ka musow kun bɛ cogo di o yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sinamusow kun don sinaya bɛ cogo di kira ka musow ni ɲɔgɔn cɛ a tun bɛ kɛ cogo di an baw olu kun ka ca dɛ ala kira yɛrɛ fatura ka kɔnɔntɔn to a yɛrɛ kɔfɛ a ye min yɛrɛ furu siri tan ani fila kuma tɛ jɔnmusow ma mais olu ka sinaya kɛra cogo di an ka ɲɔgɔn kalan don laban in a b'anw dɛmɛ an ka sigi la o n'a b'e kɔnɔ ko ala ye e cɛ da e kelen dɔrɔn de kama fo i ka taa dabali jugu de kɛ k'a kɛ komi ni e yɛrɛ tɛ a man ɲi ka muso wɛrɛ furu muso dɔ filɛ nin ye mun na a tagara alikaba la a ma alikaba y'a ɲɛ na ka da mun kan a ye dabali jugu de kɛ parce que a cɛ ko a bɛ muso filanan furu a ye dabali jugu jumɛn de kɛ karamɔgɔkɛ k'a ma ko ka taa baara in don sɛbɛden don su da kɔnɔ n'a y'a don su da kɔnɔ tuma min na ka a ko ni su bɛ se ka kuma cɛ bɛ da da muso filanan ko kuma kan mɛ ni su kɔni tɛ se ka kuma a tɛ se ka kuma a tɛ se ka da da kan tun dɛ ɛ n baden muso in ne filɛ ka baara in minɛ ka mɔgɔ dɔ sara ka mɔgɔ dɔ sara ko ka taa baara in kɛ a tigi wulila ka taa fo nizeriya a taara don su fɔlɔ min da la su ye sɛbɛden bɔ a da la a ma se ka to kɔnɔ aa a taara muso nɔfɛ ɛ ko n ye sɛbɛn don su da la ko nka a ma to kɔnɔ koyi muso dɔ fara a ka wari kan ko bɔn ni i bɛ taa su wɛrɛ ɲini tun i b'a don a da la n'a bɔra i bɛ i bɛ su da kalan sɛbɛden na yen nɔ n b'a bɛɛ perefere mɛ ne cɛ ka muso filanan ko n tɛ se ka jɛn n'a ye a ye wari di nin criminel nin fɛnɛ ma o taara kaburu dayɛlɛ ka su dɔ da yɛlɛ ka sɛbɛn don a kɔnɔ sɛbɛn panna ka bɔ a y'a kalan ka nɔrɔ a la sɛbɛn tora a da kɔnɔ fo ka taa cɛ nin sa cɛ da ma da muso filanan ko kuma kan tun muso in kelen tola ye o kɔfɛ sa o musokɔrɔba halakilen a tilala ka mun kɛ tun k'a ka langanan ta ka da kan na ko ale fɛnɛ bɛ taa maka maka tigɛli ala tigɛli la ko ka taa heji kɛ o taara heji kɛ kɛnɛ kan alikaba tawafu bɛ ka kɛ muso bɛ ka adamadenw ɲininka ko alikaba ko kuma min fɔ o kuma na an ma se alikaba ma fɔlɔ wa u ko an bɛ ka alikaba de munumunu tan a ko mɛ ne kɔni ɲɛ b'a la an bɛ ka munumunu mɛ ne t'a dɔn an bɛ ka fɛn min munumunu muso de ye tawafu kɔni kɛ siɲɛ wolonfila in kɛ ka ban ɲɛ ma da alikaba kan fewu aa adamadenw kabakoyala dɛ o ye muso ɲininka a y'a ɲɛfɔ dɛ a ko foyi m'a lase ale ma ale ye baara min kɛ a cɛ la a ko de filɛ nin ye dɛ n badenw anw ka segin kɔfɛ anw ka segin kɔfɛ n'aw ye gurupu ninnu créer aw ka janto aw ka baara kɛta la dɛ aw ka janto ka baara fɔta la walahi telefɔni ninnu bɛ kɛ sababu ka mɔgɔ caman don alijana kɔnɔ dɛ ala ka ne ni aw fara o jamakulu kan fɛn o fɛn bɛ yen nɔ su ni tile u bɛ fɔrifɛw de ta k'u ka dinɛw kalan ka fɔrifɛw ta k'u ka eh, dinɛ taabolow dɔn k'u cɛw minɛ cogow dɔn ka balimaw minɛ cogow dɔn ka cɛ sinjiw minɛ cogow dɔn o dɔrɔmɛ kelen fɛn o fɛn don fɔrifɛ la walahi lahara jɔ don a bɛ kɛ baraji de ye nka n'e ka fɔrifɛ bɛ ta de ka kojugu dɔrɔn de kɛ ka foto jugu de envoyé ɲɔgɔn ma ka video jugu de envoyé ɲɔgɔn ma walahi lahara jɔ don yɔma yani la don min na yɔma tubila sarairu e secret bɛɛ lajɛlen bɛ na bila kɛnɛ kan don min para diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la o don i bɛ nimisa dɛ i bɛ nimisa dɛ wari in bɛ kɛ jahanama fɛrɛ de ye k'a da e kɔ kan k'e repasser e ye wari fɛn o fɛn don ka nin foto jugu ni nin video jugu envoyer sitew kan a wari bɛ kɛ k'e kɔ repasser jahanama kɔnɔ wa mɔgɔ o mɔgɔ b'a lajɛ a bɛɛ ka jurumu ɲɔgɔn b'i kan e bɛ sɔn i ka seli baraji tiɲɛ nin kama wa aa an bɛ ɲɔgɔn kalan na de o ɛ ɲɔgɔn kalan kɔni tɛ baasi ye dɛ ayi a fɔra yɛrɛ ko nin cogo de don wa ala kira m'a f'i ɲɛna hali n'aw muso dama de don ko muso dɔ kana muso dɔ woro lajɛ ko hakɛw de bɛ hali n'aw muso dama de don kuma tɛ muso fu mu baliku fila ka taa don ɲɛgɛn kɔnɔ k'a muso dama na k'a bɛ ko la haramu don dɛ hali sinamuso ɲɔgɔnmaw a haramuyalen don aw fila ka taa don ɲɛgɛn kelen kɔnɔ dɔgɔ ni kɔrɔ en tant que aw balikuyara ka ban aw fila man ɲi ka aw aw aw aw lankolon ye tun o haramuyalen de don cɛw fana yɛrɛ dama bɛ ten kuma tɛ cɛ ni muso ɛɛ ne ba aw kana nin groupe modèlew créer n'a créer kun y'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ cɛw minɛ cogo la sariya ka kɛcogo kɔnɔ o bɛnnen don nka ni sɛtana kow de b'a kɔnɔ a ka ɲɔgɔn ladi a ka ɲɔgɔn ladi dɛ aw ka ɲɔgɔn ladi a ka da yen nin audio in a ka boli nin groupe modèle fɛn o fɛn bɛ yen nin audio in aw ka to k'a transférer aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ chaque fois ka ɲɔgɔn hakili lajigin o la aw bɛ continuer aw ka conseil ɲuman na aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ aw ma don jurumuko kɔnɔ an m'a fɔ groupe ninnu créer haramu ye fɔlɔ an m'o fɔ en tant que n'a dabɔ kun ye an ka hakilina ɲuman di ɲɔgɔn ma nka ni sitana kow b'a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'i yɔrɔ majanya ka bɔ a la n baden silamɛw nin de tun ye dakuruɲɛ dama ye aw balimakɛ an'aw ka garibukɛ abubakar sidiki sangare libreville gabon ka ɲɛsin an balakaw ma minnu bɛ nin groupe ninnu na an bɛ segin a kan aw ka hakilila ɲuman de di ɲɔgɔn ma ni mɔgɔ min filila kɔnɔ aw k'a tigi conseiller k'a jira a la ko groupe ma créer nin kama an bɛ se ka ɲɔgɔn kalan k'a sɔrɔ an ma haramufɛnw la ci ci ci ɲɔgɔn ma o ɲɔgɔn kalan in fana y'a fɔ an ɲɛna ala kira ye jurumu dɔ jira alayhi salam ko cɛ ni muso min bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ so kɔnɔ ka bɔ k'a lakali kɛnɛ ma ko jurumu bɛɛ lajɛlen ka jurumu don ko lahara jɔ don e ni ala tɛ ɲɔgɔn ye wa ala tɛ e ni ala tɛ kuma fɛnɛ kuma tɛ e ni ala cɛ lahara don wa i ni ala tɛ ɲɔgɔn ye lahara don jurumu belebele don min tɛmɛna e ni cɛ cɛ e ka bɔ k'o bila siti kan hɛ kunu ne yɛrɛ y'a kɛ tan de an y'a fɔ tan de an y'a kɛ tan de walahi lahara e ni ala tɛ kuma fewu walahi lahara e ni ala ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kan min tɛmɛna e n'i cɛ cɛ i bɔ k'o lakali kɛnɛ ma kuma tɛ k'o bila sitiw kan muso cɛ fɛn o fɛn bɛ bɔ min bɛ tɛmɛ a n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ k'o baro kɛ a cɛɲɔgɔnw ye barodaw la gɛrɛnw la ko a lakali cogo juguw la i bɛ se ka yɔrɔ dɔ ɲininkali kɛ dɔnnibaga dɔ fɛ a ne tun b'a fɛ ka yɔrɔ in faamuya est ce que nin yɔrɔ bɛn bɛ sariya kɔnɔ wa a bɔn ne ni furumuso cɛ wali ni furukɛ cɛ bɔn nin ko ninnu est ce que nin yɔrɔ in bɛnnen bɛ wali nin yɔrɔ ma bɛn o dɔnnibaga in bɛ e bilasira o yɔrɔ la o bɛnnen don mais k'o kɛ barokɛ kan de baro sira fɛ e tɛ ka kalan ɲini dɛ o tɛ bila kɛnɛ kan i bɛ mɔgɔ dɔ lajɛ mɔgɔ min bɛ ko dɔ faamuya ka tɛmɛ e kan k'a ka hakilila ɲini est ce que yɔrɔ in bɛnnen don cɛ ni muso cɛ dilan na est ce que yɔrɔ in dagalen don wali nin yɔrɔ in ma daga n b'a fɛ k'o yɔrɔ dɔn a bɛ ɲɛfɔli kɛ o bɛnnen don mais ka bɔ a ne ni muso b'a kɛ tan nin ne ni cɛ b'a kɛ ten lahara jɔ don ala ni nin cɛ mɔdɛliw tɛ kuma ni muso mɔdɛliw tɛ kuma donc groupe ninnu kɔnɔ aa kuma caman sera anw ma kɔnɔ a mɛnna kuma caman question caman sera anw ma ka bɔ jamana caman na an bɛ jamana minnu kɔnɔ jamana caman dugu caman na n'ala ka jɛ an ye ja bɛɛ lajɛlen ka jaabi bila nin audio kelen nin kɔnɔ k'a ɲini silamɛw fɛ e mɔgɔ mɔgɔ mana se ka mɔgɔ kelen bɔ fili la aa ala kira fɔ seyidina aliw ye dɛ ko i kelen ka mɔgɔ kelen labɔ fili la dɛ k'o ka fisa ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen hɛrɛ ka ta ka di e kelen ma ni e mɔgɔ mɔgɔ mana bila gurupu fɛn o fɛn kan

a fɔ ne ala ka jɔn ye minnu jurumu babababaw kɛ n'o siralen bɛ n'o yɛrɛ bolo k'o ta tiɲɛna ka ban a fɔ yo ko o kana jigi tigɛ ni ala ka hinɛ la ko ni ala bɛ jurumu bɛɛ lajɛlen yafa ala k'an ka jurumu bɛɛ yafa fɛn o fɛn kɛra ka tɛmɛ an ka tubi an ka segin kɔfɛ aw minnu ye gurupuw créer déjà ɛ a kana gurupuw ci sa aw ka ɲɔgɔn bɔ fili kɔnɔ pewu aw ka nin audio in tɛmɛ de ɲɔgɔn cɛ aw de ka baro kɛ aw kuma na an kan ka baara kɛcogo yɛlɛma k'a kɛ gurupu ɲuman ye k'a kɛ ala ko kuma ka caya kɔnɔ ɲɔgɔn kalan ka yala an bɛ cɛw minɛ cogo di a an bɛ bɛn ka don an ni furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ an b'a kɛ tan e ala aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ seli siraw na muso joli joli de bɛ yen n'o tɛ janaba ko cogo ɲɛ dɔn aw ka ɲɔgɔn kalan o la muso joli joli de bɛ yen ni a ka koli tigɛla kalo kɔnɔ n'a tilara ka na o kalo kelen kɔnɔ a t'a kiti dɔn aw ka ɲɔgɔn ɲininka o la ninnu de bɛnnen don minnu tɛmɛna n'o tɛmɛna an ka tubi ka taa ala subahana wa taala ma an ka tubi ka taa ala ma a dabɔkun y'o de ye mɔgɔ si ka dɔgɔlima tɛ kuma in kɔnɔ anw t'a fɛ mɔgɔ si ka dɔgɔlima sɔrɔ a kɔnɔ ya rabbal alamin walahi bilahi an ka laɲini tɛ ka an baw dɔgɔya an ka laɲini tɛ ka silamɛ kelen dɔgɔya mais an ka laɲini de ye an baw fɛ cogo min na an ka tiɲɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka ɲɔgɔn bilasira kan ala y'o de fɔ wal asra innal insana lafi khusr ko wallahi ale ala kalila diɲɛ laban kow la dɛ diɲɛ laban waati in na ko adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fili kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ pɛridi ka ɲumanw na illa lazina amanu wa amilu salihat fo ni maa minnu limaniyala ani ka baara ɲumanw kɛ wa tawasaw bilhaqi ani ka se ka ɲɔgɔn bilasira ni tiɲɛ ye wa tawasaw bisabir ka ɲɔgɔn bilasira ni sabali ye ka conseil di ɲɔgɔn ma ni sabali ye ko o jamakulu dɛ limaniyabagaw baaraɲumankɛlaw minnu bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye minnu bɛ ɲɔgɔn bilasira ni tiɲɛ ye ani sabali k'olu dɔrɔn de bɛ kisi diɲɛ laban mɔgɔw la sinɔn a tɔ bɛɛ lajɛlen pɛridi n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɔrɔn a tɛ ɲɛna an bɛ kalon tigɛ ɲɔgɔn ye aw bɛɛ lajɛlen ye ne baw de ye yarabal alamin a dabɔkun ye an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ ala kana mɔgɔ si ka dɔgɔlima ye nin kɔnɔ yarabi a dabɔkun to ye wala ala b'o dɔn ala b'o dɔn fewu ala b'o dɔn maa ka kiiritigɛli t'a kɔnɔ kesiyɔn nin cɛyara an ma mɔgɔ caman de ye kesiyɔn lase an ma nka a dabɔkun ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tata sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na an b'a ɲini ala subahana wa taala fɛ yarabi ala ka nin kɛ ala kama baara ye ala kana sɛtana ka jɔyɔrɔ foyi sɔrɔ a kɔnɔ sɛtana ka niyɔrɔ kana ye baara in na ka nin kɛ baara ye min bɛ se ka silamɛmusow an baw kisi ka bɔ

k'a ɲini ala subahana wa taala fɛ yarabi ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen bɛn sababu ma k'an bɛɛ lajɛlen kɛ tulo kunandiw ye minnu b'a mɛn ni ka baara kɛ n'a ye minnu b'a mɛn n'u tɛ se ka baara kɛ n'a ye u bɛ se k'a fɔ ee nin kɔni ye nin ye manamanakanw de ye ka sin k'a kɛ dimi ye ka sin k'i ka nimoro sama ka bɔ paseke i t'a fɛ ka ladilikan mɛn ala k'an kɛ tulo kunandiw ye dɛ dɔw bɛ n'o ye n lamɛn dɔrɔn u bɛ sin ka tɔɔrɔ a ah, o bɛna an ka ko duman tiɲɛ e eh, o y'o ka silamɛya kɔrɔnin daminɛ e eh, o y'o ka o ye nin daminɛ o y'o nin daminɛ e ala an ba an b'i fɛ de sa e ala nin kana i tɔɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ b'a f'i ɲɛna nin kɛ ten i bɛ don alijɛnɛ kɔnɔ o tigi de b'i fɛ walahi o tigi de b'i fɛ yarabal alamin ala k'a kɛ ala kama baara ye ala k'a kɛ ala kama baara ye nin miniti dama in yarabi ala k'a kɛ fɛn min bɛ ne don ne ni aw bɛɛ dɔ bɛɛ lajɛlen don alijɛnɛ kɔnɔ inshallah taala anw tɛ mɔgɔ dogolen ye wa an bɛna an ka nimoro fɛnɛ fɔ minnu bɛ nin gurupu ninnu créer hali n'o b'a fɛ o mako bɛ fɛn dɔw la minnu dagalen minnu ma daga o tuma na an ka nimoro bilalen don yarabi a dabɔkun de an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka diinɛ baara an'an ka foyew baara la cogo min na inshallah taala nin miniti bi duuru in nin miniti bi duuru in aa ko lahara jɔ don lahara tile kelen bɛ komi san waa bi duuru k'a ɲini ala fɛ nin miniti bi duuru in ka don ne ni aw ani lahara san waa bi duuru gɛlɛya cɛ lahara san waa bi duuru in ka tɛmɛ ne ni aw ɲɛ kɔrɔ i n'a fɔ segɔn duuru ko mɔgɔ minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ diɲɛ in kɔnɔ ala kama ka ɲɔgɔn bilasira tiɲɛ kan ko lahara jɔ don dɛ san waa bi duuru in tuma min na ni tile bɛ adamadenw halaki tile bɛ jigi a tɛ tɛmɛ nɔngɔn ɲɛ wolonfila kan ka adamadenw halaki dɔw ka jurumu bɛ kɛ baji ye fo k'o minɛ o kan na dɔw bɛ tunu u ka jurumu na dɔw kunzɛmɛ bɛ tobi o sanfɛ k'a sababu k'o ye jurumu ko minnu kɛ kɛ nin rezo sosiyo ninnu kan ani u ka diɲɛlatigɛw o bana ka cɛw labato o bana ka masaw labato o bana ka ala yɛrɛ bato ko olu ka jurumu bɛ o o tunu tuma min na dɛ an minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ ko an bɛ kɛ ala ka larosiba suma kɔrɔ o san waa bi duuru in gɛlɛya miniti bi duuru in k'a ɲini ala fɛ yarabi a ka kɛ ne ni aw ye i n'a fɔ segɔn duuru anw sigilen bɛ larosiba in suma kɔrɔ ani kira mohamɛd sallallahu alaihi wasallam kiiriw tigɛlen anw ni kiraba in ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ ka taa alijanatul firdausi kɔnɔ foyi tɛna o se ne ni aw ma ne baw walahi fo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye walahi fo an ka diinɛ in ka baara cogo ɲuman wala n'an sera k'o jira ɲɔgɔn na ka baara kɛ n'o ye ne ni aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa janatuli firidawusi kɔnɔ diɲɛ y'o de ye koyi kira bɛ anw fɛ an mɔhamɛdi mandenw anw kana k'an yɛrɛ ma jugu ye kurana jigila anw de ma kurana ka fisa ni ala ka kuma a ye kurana kitabu fɛn o fɛn jigin kurana fisaya n'a bɛɛ ye a ye kira min c'anw ma a ka fisa ni kira bɛɛ lajɛlen ye wa anw yɛrɛ ka fisa ni mandenw bɛɛ lajɛlen ye wa an y'a dɔn ala ka danfɛnw bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛma ye mun de kama an b'a to ala bɛ dimi an kɔrɔ dɛ e ala n ko n'e ye ɲuman kelen kɛ ala b'o baraji tan ni d'i ma juguman kelen ala b'o jurumu kelen d'i ma sabu ala bɛ anw fɛ de